lero nakwanisa kupeza njira zitatu zolerera za pankono zimene amayika pankono ndizifotokoza zonse zilipo zitatu chindi jadelle uyu wa zaka 5 then chindi levoplant wa zaka 4 chindi implanon wa zaka zitatu jadelle levoplant ndi implanon tizisegula tizifotokoza bwinobwino zonse then ndikuonesaninso kuti timaoneka bwanji ndifotokozanso kuti timagwira ntchito motani komanso mwina zovuta zimene mungakumane nazo ngati mugwiritsa ntchito njira izizi zapankono video iyi ndi ya aliyese lesson iyi ndi ya aliyense mzibambo mzimayi mnyamata msikana we have to know this tikuyena tiziziwe zinthuzi eyetu azimayi anu akazi anu akamapanga chisankho kuti akufuna akatenge kulera muziziwa kuti kodi akatenga kulera wantundu wanji tiyambire jadelle tiyambire jadelle wa zaka 5 jadelle timakhala tima rods ndithu ngati mmene kamaonekera ka matches timastick ta matches ya tili minute timaoneka chonchi tilipo tiwiti ntimene titi ndiye timene titi ntimene amakuyikani pa mkono apapa akubayani mankhwala olesa kupweteka then pali chimene amayikira kubayani apa kutisiya pomwepo levoplant levoplantso timakhalanso tiwiri koyamba ndi aka Kachi- kachiwiri ndi aka tilipo tiwiri iti timene titi timeneti tazaka 4 uyu ndi levoplant eh? ndiye tili ndi implanon implanon ndimusegulaso implanon ali mu ichi implanon ali mkati mwa ichichi kachida akaka akaka ndi kamene timagwiritsa ntchito tikamalowesa tikamalowesa implanon timambaya mzimayi apa kukhechemula kamakhala kuti kalowa takasiya mkati momwemo nde implanon kamakhala kamodzi kali mkatimo sindikwanisa kuti ndikatuluse ndikuoneseni koma kali mkatimo kamodzi kamakhala kamodzi kangati akaka kali mkatimo kamenekaka ka zaka zitatu so tifotokoze mmene amagwirira ntchito tiyambe kaye kufotokoza kuti M'thupi mwa mzimayi muli ma hormones kapena kuti michere imene ilimo ya chilengedwe. Komano we are interested tifuna tifotokoze za progesterone, hormone ina yake yotchedwa progesterone. Ndiye progesterone yo, ntchito yake ndiyo kuti amathandiza kulimbisa chikazi cha mzimayi kuti chikhale cholimba. chikazi cha mzimayi chikazi cha mzimayi pa chizungu timati cervical mucus yeah that is thickening the cervical mucus chikakhala cholimba ndikuti mbewu ya abambo kapena kuti ma sperms it will be harder kuti ma sperms aja aduse akakumane ndi zira chimene anthu anapanga nchokuti anapeza njira yopanga ma chemicals oti azigwira ntchito mofanana ndi hormone iyo ndiye ka- kakemikoko kama- kanchere kameneko amakha- amakatcha kuti progestin nanga si ya nthupi ija tayitchula kuti progesterone komano kamene amapezeka umumu ndi progestin amene ndi hormone yochita kupanga imene imagwira ntchito mofanana ndi progesterone amene amapezeka nthupi mwa mzimayi wa natural uja koma uyuyu si wa natural ndi wochita kupanga ndiye kuti azikagwira ntchito chimodzimodzi imene amagwirira ntchito progesterone so uyunso amagwira ntchito chimodzimodzi kulimbisa chikazi cha, cha, cha mzimayi uh, that is cervical mucus komanso amathandizanso kupewa ovulation ovulation kuti dzira la mzimayi lisatulusidwe komanso lisakhwime njira izizi nzabwino zoti mzimayi atha kugwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali kuyambira zaka zitatu mmene ndakuonese- mmene ndakuoneserani muja ichi cha zaka zitatu mpaka zaka 5 ubwino wa njirazi ndi otani ubwino woyamba ndokuti izizi nzabwino zimagwira ntchito zimagwira ntchito with almost 99% effectiveness yake zimene zikutanthauza kuti mwa azimayi 100 99 sangatenge mimba akagwiritsa ntchito njira izizi chinanso nchokuti fertility kapena kuti chonde cha mzimayi kuti at- atenge mimba kachikena chimabwerera nthawi yomweyo ukangochosa chimabwerera nthawi yomweyo zimene zili zosiyana ndi njira ina yake timati ya depo kapena kuti sayana imene imatha kutenga kanthawi ena, ena chonde chimabwerera nthawi yomweyo ena chimatha kutenga kanthawi komano iyi mukangochosa chapankono chija kuchichosa fertility ija imabwerera nthawi yomweyo mm, ma disadvantage kapena kuti mwina kuyipa kwake nkokuti simateteza matenda opatsirana pogonana mukayika ichichi musayembekezere kuti ayi sitikatenga ma stis kapena kuti chindoko kaya ndi chinzono zimenezozo mutha kutenga so njira iyi simateteza matenda opatsirana pogonana kuphatikizapo hiv simateteza zovuta zimene mungakumane nazo zimene timazitcha kuti ma side effects amene mungakuma- mungakumane nawo mukamagwiritsa ntchito njira izizi nzokuti number one maperiod period changes kapena kuti kusamba kuja kumasintha kumatha kusintha si aliyense amene kusamba kwake kutha kusintha komano kutha kusintha for example ngati mmasamba kawiri kawiri mukayamba kugwiritsa ntchito njira izizi mutha kupeza kuti period ija yasiya kapena kuti ngati mmasamba kapena mwa apo ndi apo ngati mmasamba modumbiza dumbiza mutha kupezeka kuti period muyamba kusamba kwambiri chifukwa chakuti nanga si ndi mahormones tabweresa mahormones mthupi mwanu ndeno zimatha kusintha koma ubwino wake ndokuti mukamagwiritsa ntchito mukangoyika mwezi woyambirira ndi umene mmaona zimenezozo pakudusa kwa nthawi imapezeka kuti period yanu ija yabwereramo muchimake bwinobwino chovuta china chokuti mwina ena mwa azimayi ena atha kumva kupweteka mutu si aliyense amene angakumane ndi zimenezizi ena atha ku- kumva kupweteka mutu ena nselu kufuna kusanza zonsezo atha kukumana nazo chinanso weight change weight changes mutha kugena weight mukamagwiritsa ntchito izizi koma si aliyense amagena weight ena amaluza nayo weight njira iyi chinanso nchokuti njira izizi zitha kupangisa kuti mamudi anu azisinthasintha eyetu nthawi ina mukondwe nthawi ina mukhumudwe basi mukukhala zii ayi msadabwe mahomoni akugwira ntchito yake si aliyense amene angakumane ndi ma mood changes eyetu anthu timasiyana matupi nde pali ma benefits ena ubwino wake wa njira zimenezizi namba 1 ndokuti eya imateteza kuti musatenge mimba komanso imatetezanso kupewa nthenda ija amati pid pelvic inflammatory disease pali ma chances okuti imathandizanso kupewa njira imene kupewa matenda amenewa komanso njira izizi zapamkono imathandizanso kupewa anemia kapena kutha kwa magazi iron deficiency anemia komanso imachepesa risk yoti mutha kukhala ndi ectopic pregnancy mimba imene yachitika koma siili muchiberekero sinachitikire mchiberekero nde pali zokambirana zimene azimayi amauzana akakhala kaya ndi kumjigo kaya ali kumunda kaya ndi kutiko e chapa mkono chimayenda kufika kumtima chani chimayenda kaya chimapanga chani ayi chapa mkono akayika chimakhala pomwepo sichimapita kulikonse sichimayenda sichimatani koma chimakhala pati chimakhala pomwepo Chapamkono sichimampangisa mzimayi kuti asabereke, sichimampangisa mzimayi kuti akhale infertile ayi, sichimachosa fertility ya munthu. Mukangochosa chapamkono fertility ya munthu imabwerera nthawi yomweyo. Chapamkono sichimabweresa mavuto kwa mwana aliyense. For example, mzimayi uja amagwiritsa ntchito chapamkono ndiye wakachosesa afuna akhale ndi mwana. Mwana amene ataberekeyo amakhala bwinobwino, sipakhala vuto lililonse. eyetu iye chimalumalisa ayi mwanayo salumala akhala bwinobwino ngati kuli kulumala ndiye kuti tikambe zina koma si si chifukwa cha chapamkono ngati muli ndi funso lina lililonse lembani mu comment section imo tikuyankhani zikomo kwambiri osayiwala kuwagayira anzanu nawonso aphunzirepo